Inuyotu chimveni kuti mwalandiridwa pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani ma pulogalamu osiyanasiyana, nkhani za atsogoleri osiyanasiyana, za ndale komanso za dziko lathu lino la Malawi. Ife a Lahiri K TV tipangeni like komanso subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta.
Tikuthokozeni a PAC chifukwa cha ntchito yabwino imene mudayiganizira kuti ichitike koma timafuna tikuuzeni kunena kuti zimenezi zabwera mu nthawi yolakwika pamene ziko laonongeka, ziko lavunda, ziko lafika pa masaza pansi pa usogoleri wa Lazarus McCarthy Chakwera ndi nduna zake. Choncho, titatsatira bwino mfundo zochokera ku mbali zosiyanasiyana, ine ngati Chaima Lozario, mfundo yogwirika imene ndaiona pa zonse zija kuposa china chilichonse chimene chakambidwa pamene paja, ndi mfundo yochokera kwa munthu mmodzi amene ndi Sylvester Namiwa, amene ndi mmodzi wa anthu omenyera ufulu m'dziko muno. amene amatsogolera bungwe lake la CDEDI, adakamba kunena kuti kutsatira kulephera kwa utsogoleri wa Lazarus McCarthy Chakwera, kutsatira kulephera kwa Inspector General of Police Mayi Merlyne Yolamu komanso kutsatira kusokonekera kwa china chilichonse m'dziko muno, zikuthandauza kunena kuti Ulamuliro suli bwino, ndipo dziko lathu lavuta, ndipo palibe chilichonse chabwino chimene tingachiyembekezere mu dziko lathu la Malawi, ndipo palibe cha nzeru china chilichonse chimene anthu tingamayenere kukhala nkumati tili ndi chisankho mwezi wake natichula pa 16 September kutali, pamene tili ndi usogoleri umene walephera kale. Kodi bwanji tingogwirizana kuti usogoleri uchoke Utule pansi udindo? Ee, nkhanitu ikhale imeneyo. Sylvester Namiwa adakamba kunena kuti Lazarus McCarthy Chakwera akuyenera atule pansi udindo, Mayi Merlyne Yolamu, mkulu wa apolisi atule pansi udindo ndipo kabineti yonse, kabineti yonse, Chakwera akatula pansi udindo kabineti iso ikhala kuti yathera pati pamenepo? Yeah so zikafika pamenepa pakuyenera pakhazikitsidwe interim government kapena kuti boma longogwirizira longoyembekezera kufikira ku chisankho. Tikapanga zimenezi zithandizira kuti tithamangise Smartmatic mophweka. Tikhoza kulankhula pano zokhuza Smartmatic ndipo anthu tikulankhula mosiyanasiyana koma Smartmatic akuifuna ndi uyu olepherayi Lazarus Chakwera ndipo amene akupangisa kunena kuti Smartmatic ikhalepo iwinise Chakwera amene akusogolera move yonseyi ndi Chakwerayi nde wasankha anthu ake achina Annabel Mtalimanja ee Amene ayendese smartmatic nde wasankha anthu ake amene azapereke force, chitetezo chokwanira kuteteza kuti smartmatic wina asayichulukire nzeru iyayi, chisankhocho chikabwera nde ndi amene mayi Merlyne Yolamu anasankha Army General mkulu wa asilikali ameneyi nayenso ali mu process imeneyi yofuna kuzapereka mantha ku dziko pogwiritsa ntchito asilikali, kuwachita deploy kuti azaopseze anthu, kuchitira anthu nkhanza zosiyanasiyana m'dziko muno, ameneyi Valentino Phiri tikuyenera kuti timuonesese, tikuyenera kuti tisamale naye, ndipo Merlyne Yolamu tikuyenera kuti timuonesese, tisamale naye, Chakwera timuonesese tisamale naye, nduna zonse za MCP tizionesese tisamale nazo. Kodi tisamala nazo motani? Powakakamiza kuti atule pansi maudindo, boma lithesedwe, pakhazikisidwe boma logwirizira kufikira ku masankho. Tikumbukire kunena kuti term yawo inatha kale mu mwezi watha wa June. Panopa akukhala nthawi yongoonjezera. Ndiye ngati akukhala mu nthawi yongoonjezera Ifeyo tili ndi ufulu kuwauza kunena kuti nthawi yoonjezera tikuinyamula, inuyo zipitani. Chogwirika chimene panopa tikuyenera kuchichita ngati dziko ndi kuuza anthu amenewa kuti atule pansi maudindo awo. Mfundo imene inali yokupsa yomangiririka konse kuja ndi imeneyi. Ndiye timafuna tipemphe a. Public Affairs Committee, a PAC, kunena kuti mwa mfundo zonse zimene zakambidwa kumene kuja, agwire mfundo yonena kuti ife ngati dziko tikufuna kuti Lazarus Chakwera atule pansi udindo. Akatula pansi udindo ndiye kuti pakhazikisidwe boma logwirizira limene litiyendese kufikira pa 16 September pamene tikaponye masankho. Tikatere choncho Ndiye kuti nkhani ya Smartmatic yatheraso pati? Pomwepo, chifukwa amene wabweresa Smartmatic ndi ameneyiyo tikumuuza kuti achokeyi nde akachoka Smartmatic tathana nayo pomwepo ndiye kuti tipita ku masankho mwa nthawi zonse chisankho chikhala chowerengera pamanja ndipo chikhala ndi ma auditors Eee chikhala ndi zimene ifeyo a Malawi tikuzifuna kuti zikhalepo zimene panopa dzikukanika chifukwa cha munthu olepherayu Lazarus Chakwera chifukwa choti wakhazikisa anthu ake amene akupanga influence move imeneyi Annabel Mtalimanja, Valentino Phiri, Merlyne Yolamu. ndi nduna zosiyanasiyana zimene dzikuoneka kuti ndi zamphamvu so zikufuna zichite overpower will of people, chifuniro cha anthu mdziko, iwowa akonzeka kuti asusane nacho ndipo akonzeka kukhesa mwazi mdziko muno. Tisanafike pokhesa mwazi, a Malawi tidzuke Tiudze boma la MCP Lazarus Chakwera kuti apakire azipita alephera kuyendesa zikoli pakhazikisidwe boma logwirizira tikudikira pa 16 September a PAC gwirani mfundo imeneyi imene anabweresa Sylvester Namiwa above chilichonse chimene chinakambidwa kumene kuja zina zonse zija it was just waste of time waste of resources bola kungokhala pansi kunyumba kumangothera zuwa mfundo yogwirika kumene kuja ndi imozi Chakwera atule pansi udindo pakhazikisidwe boma logwirizira ndi kuti tithana ndi zotsamwitsa zonse zimene panopa tikudusamo tithana Ndi Smartmatic imene ikukakamiridwa panoyi, Chakwera akatula pansi udindo. Inuyo kumbali yanu mukutipo bwanji mutava mbali zonse za Sylvester Namiwa mmene anayankhulira, kuyankhulapo, kutengapo gawo za Lazarus Chakwera mukutipo bwanji perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mbali yanu.